comhlacht faoin tsaighne na Rich Tea, tae saibhir, is maith liom é sin a duncáil. Is cuimhin liomsa go raibh níl fhios a'm bhfuil mo dhreabhar, Sarah, ag éisteacht ach nuair a bhí sí ina déagóir thaithin Rich Tea go mór léi ach caithfidh sé bheith an McVitie's brand so bhí lá eicínt chuaigh mo mham ag go siopa díreach len Rich Tea a fháil go mo dhreabhar ach fuair sí brand eicínt eile agus chaith Sarah tantrum mór mar gheall nach McVitie's a bhí ann. Tá mé ag ceapadh Tesco own brand nó SuperValu own brand a bhí ann.
Tá sé sin tugtha faoi deara a'm féin, ní bhíonn siad chomh deas leis an McVitie's. Caithfidh sé go bhfuil rud eicínt, níl fhios a'm go bhfuil sórt oideas eicínt acu freisin agus céard é féin, rud nach dtaitníonn liom freisin, fuair muid uair nó dhó trí thimpiste na, Rich Tea le fat reduced Rich Tea fiche cúig nó tríocha faoin gcéad níos lú geir nó ola nuair atá níos úsáidí agus go háirid nuair is tú á duncáil sa tae nó sa gcaife. Briseann sé ró éasca. Briseann sé an-éasca go deo, i bhfad ró réidh. Mar sin má tá tú. ag iarraidh Rich Tea is gan bheith briste ró ró ró éasca ró sciobthaí ná faigh an fat reduced Rich Tea is ní bhíonn an blas chomh deas ach an oiread ach ar aon chaoi sin sin é mo thaithíse leis le Rich Tea. Agus cé faoi Sonny?
Caithfidh caithfidh na brioscaí a bheith duncáilte go n-íosfaidh sé iad.
Ó, níl sé sách maith dhó mura bhfuil sé duncáilte. Ó, cinnte, caithfidh sé a bheith duncáilte, fágfaidh sé ansin é. Ó, bheadh sé fágtha ansin an lá uilig. An t-aon chaoi a n-íosfadh sé é sin ná mbeadh tú ag ligean ort féin go bhfuil tú ag goil á bhaint uaidh nó rud eicínt, ach ní maith leis é sin, ach caithfidh sé a bheith duncáilte. Sea, le madadh bán. Sea. Mar sin, bhí deireadh seachtaine sách priaclach a'inn, nach raibh? Bhí muid i nGaillimh agus í Dé hAoine, chríochnaigh mise an obair thart ar fiche tar éis a trí Dé hAoine is fuair muid an plane ansin ag ceathrú chun a ceathair. Mar sin, bhí sé sách, tá fhios a'd, bhí sách deifir orainn. Deifir sách mór orainn dhul dhul ag an airstrip agus imeacht ar an bpléin agus bhí muid ag dul síos mar gheall go raibh muid ag ceiliúradh. Bhí muid ag ceiliúradh breithlá m'athar, bhí breithlá mór tá cheithre cheithre scór cheithre scór mar sin bhí breithlá mór agus bhí an chlann ar fad ann agus.
Agus an oíche roimhe d'fhan mise i mo shuí go dtí meán

agus bhreathnaigh muid ar a chéile agus bhí san. Bhí bhí rud amháin ar iarraidh nach raibh aon cáca. Ach d'éirigh linn ceann deas, an-deas, a fháil i Morton's i Salthill. Sea. Agus ansin bhí an ceann eile ann nuair a tháinig muid ar ais arís. Sea, sea, sea, bhuel, ní, á, bhuel, tá muid fós dhá ní, tá muid fós dhá ní, mar sea, ní- níor sé, níor sé cur amú ar aon chaoi, níor cuireadh amú é, eh, carrot cake, cáca carrot, Sin é. smailm, smailmse. Meacan dearg.
Sea, sin é. Ní raibh a fhios agam an focal sin le carrot, cairéad, go dtí gur tháinig mé anseo. Bhí a fhios agam cairéad ón scoil, ach meacan dearg a deir an siopa, agus ansin parsnip, bheadh sé sin meacan bán, nach mbeadh? Sea, sin é, meacan bán. Ach cheap, ach ansin bhí mise ag cur, nuair a bhí mé anseo, bhí mé ag cur garraí agus bhí mé ag cur meacna dearga, gnáthchuid atá sórt deas dearg nó oráiste orthu, ach is féidir cuid corcra a agus bándearg a fháil freisin. Mar sin, bhíomar, ó, meacna dearga corcra, meacna dearga bána. Tá sé ana, bhuel, ana ar nós an fata milis nach ea, an bhfuil a fhios agat, dath buí, dath oráiste, dath corcra agus an gnáthrud bán. Sea, na carotenoids a dhéananns an dath sin. Sea, sea, na beta carotenes nó mar sin is mar siúd. Ach d'oibrigh sé amach an-deas ansin oíche Dé hAoine, an béile sin sa Menlo Park Hotel, bhí sé go hálainn. Ó bhí sé an-deas fuair mise pizza, pizza véigeanach 100%, bhí an clann ar fad ann mar is vegans muid uilig agus tá Menlo Park Hotel más maith libh an podchraoladh seo a sponsoráil, maoiniú a thabhairt dhúinn, míle fáilte romhaibh. nó nó pizza in aisce b'fhéidir, bheadh sé sin go deas.